adịghị ekwu okwu asị n'ihu ya adịghị asị asị n'iru ya ị ya-achọba ebini ọcha ezigbote ebini ọcha ma ọ bụrụ na ịchọ- na-egekwa ntị oke ọ enwe bụrụ ife na eji emere gị abịa ihe odogwu na ọ chọ ka chi dị mma dị n'ụzọ gụ ka ife ị na-eme ka ọ na-agaziri gị ofu ebini ọcha oke ọkpa ọcha nnekwu ọcha i debere ya 100,000 n'ihu ya nke a bụ osogbu mkpụrụ ọgbụrụ ọkpụkpụ ị ga-ejide n'aka tọwara ya n'ihu ya i wee kwezie ya nkwa ọrụ rụziere ọrụ ahụ ihe ahụ ị gwara na ị ga-emere ya ka ị ga-abịa mere ya na o nwere ife ọzọ ọsịsọ ife ji abịa ichiba ya bụ mmụọ mana ọ bụrụ na ala gị na mmadụ ji gị ụgwọ maka na ozi dipendịrị ụdị ị chọ ka ọ jere ihu ọ bụrụ na mmadụ ji gị ụgwọ first of all ị ga-esendị nọmba onye ahụ eweta ọjị na mmanya na ọkụkọ na ihe ọnụ na-eri ọrịa kpọọ a ga-eji ọnya gị ozu ka mmụọ adị eji aja eje akpọghị ya ma ọ jebe ozugbo a ya eje ọha ajụjụ jee ohu uche ọ ka na onye a kpọrọ na fon onye sị na i ji ụgwọ agbaghaba ọ bụrụ onye nwere chi dị mma ọ sị na ya ya akwụ mgbe sị na mgbede ntu agba ya ya akwụ a gwa ogwugwu nyere ya efe ọ kwụọ ụgwọ ahụ hmm. mana nke na-ewe ogwugwu iwe nke ogwugwu ji eje bụ na onye ahụ gaziri kpọọ gị sị ihe ọ ya-eme ya mee na o nweghị ihe ọ ya-eme na nke ibu karịrị elu ị mara ịchọ n'ogwu agbanye mmụọ ọ bụrụ ife dịrị ihu ogwugwu nna ọra na-eze ụlọ anụgonu ee ọ nwesịkwa ndị mere ya ndị ọ rụụrụ ọrụ na-alụrụ ya ụlọ kịta so after this video next video m na-epost bụ ipostu ebe ndị ọrụ ya na-alụrụ ya ụnọ maka a sị m ya na m bịa na ọ ya akpọ m jee ebe a ka m jee fụ ee solu nwa aṅụrị solu kene arụ ọ bụrụ izi ịmara mụ ọgwụ maka o nwere mmadụ aṅụrị na nke merie nke ya wee merie na mbụ si na si na m achọgbago ya ka m gosili ya mba ihe egosi ya a chọ ka a rụcha ya arụcha maka na a sị na ya agụghị eri reje na mbọ aka yes mba eyi egosi ya mana nsogbu adịa eh, so biko ebe ọ bụla i si enene this video make sure na ị na-eshare this video na-eshare na comment ị needie nọmba ya nọmba ya dị na screen nene the video ọfụma ị ga-afụ nọmba ya ebe ọ dị na screen i were ya kpọọ ya kọntaktị ya ya chọkwanụ ka m jere ọ bụrụ na ọ nwee nwanne unu ogbe n'obodo ị chọ ka ọ jeelụ ị nya bụ ije i zie ya ọ bịala edete na ife a na-ekwu bụ ka ọ dị mma na ege ntị ehe mana i si na peji m fụ ya ọ gaziere ị na-ekene ogwugwu ị na-ekene okongwu ogwugwu okongwu ọ daka ọnụ ama nke o si adị eze dibịa ị karịgo mmụọ buru taa aka na abụọ ka m na-eji na ya aka na m ọ dị a sị na onye a na-atọ ma a na-echizu echizu ma anaghị etọ odogwu ị ya-agbakwa egwu m o nwee egwu na-apụta na ndị akpọ m afa bịa ihe enye 1 million